Saludi a totus, beni torraus. S'apo fatu torrai oi poita si 'olia ligi unu libureddu. Est unu libureddu chi at iscritu Silvia Roncaglia e su tìtulu est Di cosa è fatta la luna? In sardu iat èssiri Sa luna de ite est fata? E segundu 'osatrus de ite est fata sa luna? Segundu mei est fata de pani carasau. No isciu. Est una sensatzioni mia chi est fata de pani carasau, pronta po si dda papai. E intzandus immoi ascurtai custa storiedda bellixedda meda e a goa si torraus a biri, torraisi a innoi cun mei e feus impari custu traballeddu, eus a fai sa luna impari, anda beni? Immoi ascurtai beni beni sa storia e si bieus fra pagu.
Sa luna de ita est fata? Dae semper is animales chistionant intre issos pedendusi. De ita est fata sa luna? Su porcheddu fiat convintu ca sa luna fiat fata de pulenta, ma no ddu podiat dimustrare, pro ite parriat impossìbile a bi lòmpere. Una die però dd'acucat un'idea pro atziare finas a sa luna, pro nde mandigare pagu pagu. Duncas, narat a s'ippopòtamu de atziare in sa gropera de s'elefante e a sa giraffa de atziare in sa gropera de s'ippopòtamu. Pustis deo m'apo a apicare a pitzu de sa conca tua, amiga giraffa, narat su porcheddu, e tui as a longhiare bene bene su trugu tuo, giai aici longu, cara a sa luna, aici deo dd'apo a pòdere tastare e bos apo a dimostrare ca est fata de pulenta. Is animales, ca fiant curiosos, iant respostu ca eja si podiat fàghere. Ma su porcheddu depiat batire dae giosso pagu pagu pulenta, pro dda pòdere tastare issos puru, a si nuncas no ddu podiant crèere. E duncas s'ippopòtamu fiat atziadu in sa gropera de s'elefante, sa girafa in sa gropera de s'ippopòtamu e su porcheddu fiat atziadu in sa conca de sa girafa. Ma cando fiat in cue in atu, sa luna fiat ancora a tesu meda, e pro non fàghere sa figura de su tontu, narat, Mi seu isballiadu, no est de pulenta, est de late, e a mie su late non mi piaghet. A mie mi piaghet su late! bàulat su cane. E pustis de àere domandadu su permissu àtziat a pitzu de s'elefante e dae in cue s'apicat in s'ippopòtamu, pustis in sa girafa e in fines in sa conca de su porcheddu pro dare una linghidedda a sa luna. Ma cando fiat in cue in atu cumprendet ca sa luna fiat a tesu meda ancora, ma pro no fàghere sa figura de su tontu narat. Mi seu isbaliadu, no est fata de latte, est una banana manna manna, e a mie is bananas no mi piaghent. A mie mi piaghent is bananas! iat abboghinadu sa martinica, e pustis de àere domandadu su permissu, àtziat a pitzu de s'elefante, e dae in cue s'apicat in s'ippopòtamu, pustis in sa girafa, àtziat in sa gropera de su porcheddu, e in fines in sa conca de su cane, pro si mandigare sa luna banana. Ma candu fiat in cue in atu cumprendet issa puru ca sa luna fiat tropu a tesu ancora. Ma pro no fàghere sa figura de sa tonta, narat, Su cane s'est isballiadu, sa luna no est una banana, ma una fita de casu, e a mie su casu no mi piaghet pro nudda. A mie mi piaghet su casu, iat ischiliadu su sorighe, e pustis de àere pregadu a s'elefante, chi si fiat istufende de totu cussu pesu in s'ischina, nde àtziat a lestru finas a susu, e pustis brincat in sa manu de sa martinica, chi allònghiat su bratzu conca a sa luna. Ma candu fiat in cue in atu, su sorighe puru cumprendet ca sa luna fiat tropu a tesu ancora. Ma pro no fàghere sa figura de su tontu, narat, Si seis isballiados totus. Sa luna no si papat pro nudda. Sa luna est sa pampa de una candela. Tando s'elefante, ca no nde podiat prus de totu cussu pesu in s'ischina, iat isbufadu, Tontos, abasciainde luego de s'ischina mea. E chi est beru su chi narat su sorighe, immoi dd'apo a istudare deo custa pampa. Duncas, afuncat sa proboscide sua in su lagu, aciupat unu bellu pagu de abba e dda sulat a foras, in atu, contras a sa luna. E sicomente in cussu momentu una nue ddi fiat passada dae in antis, cuendidda totu, de cussa die is animales sunt convintos ca sa luna est sa pampa de una candela e ca s'elefante candu s'inchietat e perdet sa passèntzia arrenneschit a dda istudare. Pro cussu totu is animales ant grandu rispetu pro s'elefante.
Seis prontos po cumentzai? Dd'eis ascurtada sa storiedda? E intzandus, segundu osatrus, sa luna de ite est fata? Moi si nau una cosa, in domo mia est fata, de siguru, de carta stagnola. Dda bideis beni? Immoi si naru su chi si serbit. Chi seis prontus a fai su traballeddu. Prima de totu si serbit un'arrogu de cartòciu de cartoncinu, nieddu, possibbilmenti poita est mellus, poita agoa cun su follu de carta de carta stagnola est mellus ca est de colori meda diferenti. Nc'est una parti rigada e una parti liscia. A nosu si serbit sa parti liscia. Poi si serbit unu unu arrogheddu de carta stagnola, innoi non sciu chi ddu bieis apu disegnau unu tundu e cussa est sa luna. Poi si serbit una pariga de ferrus, sa colla stick ma andat beni cussa vinnilica puru, unu pennarellu tipu Uniposca a colori de prata, a colori de argentu, Unu lapis biancu e poi una pariga de dinareddu. Andat beni? Innoi tengu dus eurus, cincuanta centesimus, unu centesimu e dexi centesimus. E intzandus po prima cosa depu segai su tundu chi apu disegnau in sa carta stagnola. Circhendi de no dd'arrogai meda meda, custa est finixedda meda comente carta stagnola e duncas depu donai atentzioni po no dda segai. M'arrecomandu candu imperais is ferrus donais atentzioni ca desinunca s'ingolleis si feis dannu a is manus. Chi no nci arrenesceis a segai beni beni su tundu, si feis agiudai de unu mannu. Apu giai spaciau, eh! Poita apu sceberau custas monededdas? Poita funt totu de dimensionis diversas, nci funt, nci funt dus eurus chi funt mannus, E is atrus chi funt totus de mannària diferenti, su su prus piticu est cussu de dus centèsimus, poita cussus si serbint po fai is crateris de sa Luna, osatrus ddu scieis ca in sa Luna nci funt is crateris, no? E duncas po po otenni custus crateris tridimensionalis imperaus Su dinari in moneteddas a cussu nosi serbit e ddu podeus ponni a una parti e intzandus po prima cosa depu depu pigai su tundu de carta stagnola chi castiais beni nc'est una parti prus lucida e una parti prus opaca a mei mi praxit de prus sa parti opaca e intzandus in sa parti lucida Anzi, fatzu diaici nci poneus asuta is moneteddas. Nci pongu is dus eurus, is cincuanta e poi unu pagheddu spratzinaus nci pongu is atras moneteddas, circhendi de preni totu sa superficie de sa luna. Poi Facili facili, ci passu sa manu in pitzus, circhendi de fai a biri sceti sa parti esterna de sa moneta, poita chi cracu tropu si bidi fintzas su numeru cincu centesimus, dus eurus, invece chi cracu sceti a parti de foras Ddi 'ongu sa profondidadi. Moi si ddu fatzu a biri beni. Quindi cracu sceti in is ladus de sa moneta. Is dus eurus. Nci nd'est un'atru innoi. Chi est chi funt moneteddas de pagu contu si podint fintzas incollai asuta. Però sigumenti est dinai sprecau no mi parit bellu meda. Ecco qua, ddu bieis ca est unu pagheddu in In risaltu sa sa cosa, is crateris, e intzandus moi pigu sa colla stick e incollu innui no nc'est su crateri, innoi però custa parti, aici custu mi m'abarrat unu pagheddu in risalto, in risaltu. Circai de ponni colla massimamenti in su a parti de foras de su de sa luna poita bastat pagu, est pagu sa colla chi serbit, bastat sceti innoi a parti de foras tanti s'incollat subitu e circu de no dda ponni in pitzus de is crateris chi apu fatu cun is monededas. e bastat puru poi dda giru circu de donai attenzioi de donai attenzioni ca mi serbit chi sa parti prus lìscia e in mesu mesu ci incollu sa luna ci passu su idu innui apu postu sa colla sceti Aici m'abarrat sa su crateri in in risaltu a conca a susu nareus e bieis comente abarrat ca no est propriu deretu deretu Su 'orta chi apu fatu custu pigu su su lapis biancu e ddi 'ongu circu de ddi donai unu pagu de profundidadi e duncas nci ddu passu unu pagu innoi a pitzus e fatzu e fatzu a giru a giru totu sa luna totu su su tundu de sa luna Poi decidei bosatrus chi dda fai custu custu giru chi seu fendi cun cun su lapis, grussu o finixeddu, mo bieus cumenti bessit mellus. Moi ddu seu ddu seu fendi finixeddu. Aici parit luxiosa custa luna no? Bieis comente est essendi? Est bellixeddu diaici o ddu feus pagu pagu prus grussu? Fortzis pagu pagu prus grussu est prus bellixeddu. No ddu fatzu de punta e ddu fatzu unu pagheddu de de ciatu in sa parti longa de de sa punta de su colori. Aici ddi ongu profondidadi e fintzas a luxiori, ca parrit luxiendi, poita sa luna candu est prena, bella prena, est luxiosa meda. E duncas circaus de dda fai prus luxiosa. Aici est propriu bellixedda. Si. Aici est propriu bellixedda, mi praxit de prus. Prus luxiosa. E a sa fini pigu su pennarellu Uniposca e fatzu is istellas. E duncas, puntineddus, prus mannus, prus piticus. Poita is istellas puru nci ndi funt mannas, piticas. Nci funt is costellatzionis, però no no mi parrit su casu de fai is costellatzionis. Abbastant sceti custus puntineddus po po fai is istellas. Dai un'atra innoi mannitedda, bella luxiosa e bastat, andat beni diaici. E sa luna esti fatta. Si praxit, poi est facili facili de fai, custa est bellixedda apicada puru a tipu cuadriteddu, chi si praxit ddu podeis fai. E intzandus deu si saludu, si bieus un'atra borta, po ligi un'atra storiedda, mancai, e po fai un'atru trabballeddu facili facili impari a mei. E si bieus allestru. Basideddus a totus. A si biri.